an bɛ bɛɛ fo ni ka bɛɛ barikada nin waati o kɔnɔna na bamananw ko ten ko fɔlenkɔrɔ tɔ k'o ye dalamaga ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ko ni ala sɔnna ma desanburu kalo tile mugan ni o kan ka bɛn ntɛnɛn ma ni ala sɔnna ma ko an bɛ se eh, belebelew ka belebele ma ni o ye sheik mukutari tinbo ye n'a ka di a fɔ kalabankura morikɛ n'a ka di a fɔ cadi morikɛ senegali morikɛ gambi morikɛ diɲɛ kuuru kaara morikɛ ko an b'a sɛgɛrɛ k'a sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ jamana kɔ ka sanga ani waati olu kɛn bɛ ka laɲini kɛ anw fɛ olu bɛ se ka sɛki mutari tinbo k'a tɔnɔ sɔrɔ cogo di an ko ni ala sɔnna ma an bɛna don dɔ labɛn an ni sɛki mutari tinbo an bɛ jɛ an bɛna barosen dɔ sigi bɔlɔlɔ siraw sanfɛ i bɛ weleli kɛ i tɔgɔ ani jamu ani i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ diɲɛ fan min fɛ i b'o fɔ sɛki mutari tinbo a b'a da don i ka ko kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a d'i ma i ka saraka ye fɛn minnu ye a b'o f'i ɲɛna ni labɛn kura minnu kan ka kɛ k'a d'i ma walasa e bɛ se k'i ta n'i bila don i ka ɲɛnamaya la cogo min na sɛki mutar tinbo a ko a b'a kɛ fi sabilillahi wa rasuli dɔrɔmɛ kelen tɛ a ni maa si cɛ an sigira o kɛnɛ kan bi n'i y'a jateminɛ bɛf tv an filɛlen don o kan nin waati in na bɛf tv filɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw fo fɛn bɛ tinbo tv fana ye an b'aw fo baninko tv fo ka taa se alphonse vision ma nin waati in na fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ o sanfɛ an bɛ aw bɛɛ fo ni ka aw barika da

wa kalimati lahi al-uliya hmm. wa kalimati lahi hiya al-uliya an kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma hmm. an kɛlen kɔfɛ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ an kɛlen kɔfɛ k'an sɛmɛ ala la ka bɔ sitanɛ ka tɔɔrɔw ma a n'a ka fojinaw ma a n'a ka wasuwasuw ma an b'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye ale min ye diɲɛ dan n'a b'a laban ale min bɛ kobaw daminɛ n'a b'a laban ale min bɛ jɔn jigi tugu ale min ye hinɛ masa ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa an bɛ sɔrɔ ka sɔli ala kira kan sɔliw la samacɛ la n'o ye sɔlatul fati ye ka tila tuguni ka sɔli ala kira kan i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ale ma ala kira ci an ma foyi la fo ka kɛ hinɛ ye an bɛ sɔli ala kira kan ni sɔlatu sabiku ye k'a jira k'a fɔ arasul alayhi salam de kɛra embargo tali ye ka bɔ diɲɛ kan ala y'a ci an ma k'an ka gɛlɛyaw bɔ an kan ala kira de y'o ye yan'a bɛ na lebu caman tun bɛ yen ala b'a bila mɔgɔ kan ala y'o bɛɛ dabila rasul kama yani a bɛ na musow ni denmusow sɔrɔla makankaw tun b'u denw faga ala y'o bɛɛ wuli ka bɔ musow kan rasul kama dɔw tun bɛ se ka muso furu hakɛ t'a la ala y'o bɛɛ wuli ka bɔ rasul bonya kosɔn ale de nana n'a ye donc ala kira de danni kɔnɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ka tila kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma jɔn kana jigi tigɛ ala ka hinɛ la o kɔfɛ an bɛ don kuma la k'an sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye k'an sinsin ni ala ka dɛmɛ ye inshallah laɲini tɛ fosi ye k'a yira k'an b'a dɔn o tɛ dɔ b'a yɛrɛ ɲininka ko yala ne kundaw tɛ ne rɔhaniyaw tɛ ne jinɛw tɛ i tɛ se ka maa kunko fɔ ten alhamdulillah ne yɛrɛ ka kalanden caman bɛ yen olu yɛrɛ dɔw bɛ kuma ka tɛmɛ ne kan eh, dolo hmm. dolo hmm. adamaden o y'i mago sa ka ban o y'i faga ka ban o ye ko bɛɛ datugu i b'i nin kan i b'i sen fila kan o y'i ka dolo faga n'u sarike n'i y'i dolo kɔngo n'i ma maga i yɛrɛ la i ma fura ko sarakati walima i k'i dolo ɲini k'a dɔn ka aladeliw kɛ bilahi n'i dolo sanuyara i yɛrɛ tɛ u b'u sigi k'u yɛrɛ ɲininka o tuma a ye mun kɛ ni adamaden m'i dolo sɔrɔ a tɛ se i la wa ni tɔɔrɔ tɔɔrɔ y'i sɔrɔ mm. da la k'a fɔ i dolo sɔrɔ mm-hmm. ala ye dolo d'an ma de ko mm-hmm. yahudiyaw mm. yahudiyaw u caman tun kabakoyalen don mm-hmm. silamɛya la u fɛ ko silamɛya diinɛ sigilen bɛ dolo dɔnni de kan ayi o tɛ o ala yɛrɛ ma kira ci a ma dolo di min ma donc u ye dolo ta ka baara ka baara yahudiyaw ka se ka satiliti bila ka taa kalo kan ka taa ka tile ɲini k'a dɔn a bɛɛ dolo de ye mais anw minnu ta don anw de ka kalo sigilen bɛ dolo kan n'o ye farafin jate ye an ma baara kɛ n'a ye an m'a faamu sinon ala ma kira foyi ci a ma ɲuman foyi ci a ma dolo dɔn di min ma alhamdulila donc an bɛ yen min kama an bɛ n'o daminɛ ni ala ka jɛn ye ni maa maa ye weleli kɛ bari a tigi k'a tɔgɔ di a bɛ dugu min na ani heure min bɛ yen waati min na a bɛ weleli kɛ k'a fɔ mm. ne faransi don mm. an bɛ 18 heures la olu bɛ 19 heures la k'a fɔ 19 mm. heures bɛ o tɛ miniti min b'a kan parce que l'heure kelen kɔnɔ mm-hmm. dolo bi wɔɔrɔ ni fila de bɛ munumunu heure kelen kɔnɔ quoi o de batinu ye mm-hmm. bon n'i y'o sɔrɔ maa maa bɛ weleli kɛ hali n'an yɛrɛ faga an tɛna se ka maa bi wɔɔrɔ ta heure kelen kɔnɔ o donc maa maa bɛ weleli kɛ a bɛ ta dolo min kan direct o de b'a tigi ka ko bɛɛ walawala ka sɔrɔ ne ma sɛgɛn k'a fɔ n'i ye dolo dɔn i bɛ se ka mara kɛ jinɛw la i bɛ se ka kundamu mara i bɛ se ka rɔhaniw mara o bɛ ɲɛ mais an tɛ n'o lamɛn an bɛna dalu de yira moriw la an bɛna dalu de baara kɛnɛ kan yɛrɛfɔ tɛ an tɛ foyi dɔn inshallah an bɛ mɔgɔ tan bɛɛ ɲini n'an sera k'o sɔrɔ an b'o dɛmɛ lillahi wa rasul ayiwa sɛk mutar timo i bɔra k'a fɔ cogo min na foli ani tanuni halisa an b'u di an filɛbaaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ nɛgɛjuruboli sira o tɛ dɔwɛrɛ o ye zéro zéro 223 60 60 29 60 n'i y'o banba i tɔgɔ ani jamu ani i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ diɲɛ fan min fɛ i b'o fɔ o bɔlen kɔfɛ n'a jateminɛ nɛgɛjuru sira wɛrɛ bɛ yen ni o ye 68 95 96 95 n'i y'o banba ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wala 75 91 11 12 n'i y'o fɛn o fɛn min wele ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Eh, i bɛ bɔ yɔrɔ min na ani i bɛ sigida min na i tɔgɔ ani jamu i b'o fɔ ni ala sɔnna ma fɛn min ye belebelew ka belebele ni o ye sɛki mutari tinbo ye a bɛna da don i ka ko kunkun n'a ɲɛɲɛ na k'a di diɲɛ maa ma mais yanni nɛgɛjurutigiw ka don eh, a ka d'an ye halisa an ni sɛki mutari tinbo an ka baro dɔɔni kɛ k'a sababuya kɛ eh, nin ye ko kura ye maa caman bolo sɛki mutari tinbo an y'o de fɔ n ko anw ye laɲini k'a fɛ a mɛnna a k'a lajɛ maa minnu n'olu sigilen don wali jamanaw kan n'u taalen bɛ ka taa fɛnw ɲini ɔ bamananw ko ten n'i taara tunga kɔnɔ ko caman bɛ tunga kɔnɔna na mais k'i to yen ka sɛki mutari tinbo k'a tɔnɔ bɔ mali kɔnɔna na o de kama an ye nin jɛmukan in k'a sigi an ka pajiw sanfɛ ɛɛ sɛki mutari tinbo n'i y'a jateminɛ ɛɛ nɛgɛjurutigiw kɔni u ma don fɔlɔ mais yan'u ka don sɛki mutari tinbo n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ jamana kɔ kan degun bɛ maa caman kan karamɔgɔ maa caman bɛ yen degun bɛ minnu kan i bɛ t'a sɔrɔ dɔw ta ye papiye ko ye dɔw ta yɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ u taalen ni bi cɛ ala yɛrɛ ma se ka laɲiniw sabati u ka segin ka n'u faso kɔnɔna na sɛki mutari tinbo i bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna alhamdulila kuma diyara n ye ka segin tuguni k'a fɔ silamɛw ye k'i ka ko ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ c'est-à-dire que ne ka ko bɛ ɲɛ cogo di n kan ka mun de kɛ walasa n ka sago sɔrɔ n'i y'a bɔ diinɛ kɔnɔ n'i y'a bɔ silamɛya yɛrɛ la foyi tɛ to awɔ c'est-à-dire que ala ko a ma n'i bɛ ko o ko kɛ n'i bɛna furu kɛ i ka istikara kɛ istikara ye mun ye istikara ye mun ye i bɛ dugawu kɛ ka t'i da o dɔrɔn de ye istikara ye nkalon don istikara ye jateminɛ de ye jateminɛ bɛ kɛ directement ka sɔrɔ i ma da a dɔw de lagosilen don parce que jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ yɛlɛ ka taa kibaruya lamɛn sanfɛ u bɛ jigin n'a ye u b'o lada u ka mɔgɔw kulo kan olu b'o lase maintenant o kuma in n'i y'a ta kɛmɛ i b'a sɔrɔ kelen ni fila de ye tiɲɛ ye parce que n'u yɛlɛla u y'u kulo mada mɛlɛkɛw bɛ kuma minnu f'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye kelen mɛn u ye fila mɛn u bɛ boli dɔrɔn ka jigin n'o ye sinon dolo dɔ bɛ tigɛ k'u sɔgɔ k'u faga donc u bɛ jigin n'o min ye u bɛna nkalon de ɲagami o la n'u y'a da i kulo kan i fana b'a lase nin tɛ tiɲɛ ye kolon filɛli cogoya dɔ bɛ yen nɔ o fana man ɲi k'a fɔ nin filɛli in dagalen t'a dagalen tɛ fo n'a sɔrɔ a bɛ sitanɛ ka hukumu kan fo n'a sɔrɔ filɛlikɛla yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a fana bɛ ka mɔgɔw lafili o de ka gɛlɛn donc an b'a ɲini silamɛw fɛ k'i ka ko ɲɛɲini k'a dɔn o de bɛ se ka i bali gɛlɛya caman ma ala de ye dɔnni masa ye jɔn tɛ foyi dɔn jɔn ye kunfɛtɔmɔgɔ de ye nka n'i bɛna ko min kɛ siraw bɛ yen ala ye minnu d'an ma i ka tɛmɛ n'a ye i ka ɲininkali kɛ i k'ala ɲininka sɛgɛsɛgɛli bɛ yen filɛli bɛ yen isikara bɛ yen dɔw bɛ yen mori bɛ olu ka baara tɛ fosi ye n'i nana n'i tɔgɔ ye ka dɔw kɛ k'a mun ɲɛ la k'u da n'u ye min ye sɔgɔma b'o f'i ye mɛ o ye dɔ ye o n'i y'o dɔn i tɛ mɔgɔ bila fili la ala k'an bɛn sawaba ma donc ko minnu ka papiye ko de gɛlɛyalen don inshallah mhm. bɛɛ tɛ se ka dɛmɛ yɔrɔnin kelen mhm. nka n'u sera ka an sɔrɔ an b'a lajɛ an bɛ se ka min k'u ye mhm. n'u b'a débloquer n'i ko ka fayida de di hami o hami de bɛ mɔgɔ la a gɛlɛyara cogo o cogo c'est à dire que i ye ko sugu bɛɛ kɛ i m'a ɲɛ sɔrɔ n bɛna fayida surunman dɔ di ni maa maa sera k'a kɛ i b'a nɔ ye arakan tan de don arakan fɔlɔ fatiya kɔfɛ

i b'a ta siyɛn tan ani kelen siyɛn tan ani kelen siyɛn bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ siyɛn bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ astafirullah arakan fɔlɔ ni filanan ye tan ni kelen tan ni kelen arakan sabanan ni naaninan ye bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ye n karamɔgɔ i bɛna ta arakan duurunan ani arakan wɔɔrɔnan na siyɛn tan ni saba saba i ye uwa sɔrɔ i ye alahu sɔrɔ i ye ahadu sɔrɔ i bɛna i bɛna ta tuguni arakan naaninan arakan seeginan ani arakan tannan i bɛna ta eh, fɔlɔ fila saba naani duuru wɔɔrɔ i bɛna ta eh, wo- eh, seegin eh, eh, wɔɔrɔ wolonwula seegin wolonwula seegin na uwa alahu ahadu alahu i bɛna ta bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ tuguni kulu wala i b'a ta siɲɛ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ arakan fɔlɔ ni filanan i bɛ salamu bila ayiwa i bɛ sɔrɔ ka na ta arakan kɔnɔntɔnnan ni arakan tannan i bɛna ikilasu ta siɲɛ kɛmɛ ni bi saba ni duuru ayiwa n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa alihamudulila rabbil alamina de d'i ma ala don donc n'i tilala ni salamu bila ala yanni ka ala yanni i ka ala wele a tanu fɔlɔ a ye min k'i ye seko sara d'a ma donc o bɛ kɛ cogo di salamu kɔfɛ arakan tan bannen i bɛ istighfar siɲɛ kɛmɛ kɛ salatu ala nabi i b'a siɲɛ kɛmɛ kɛ i bɛna kɔlɔsi ta i b'a fɔ alihamudulilayi rabil alamin alihamudulilayi rabil alamin karamɔgɔ n'i ye bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ fara tan ni kelen kan o ye bi wolonwula wolonwula de ye n'i y'o fara tan ni saba kan o bɛ kɛ bi seegin bi kɔnɔntɔn ye n'i y'o fara bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ kan tuguni a bɛ kɛ kɛmɛ ani bi naani ani wɔɔrɔ de ye n'i y'o fara kɛmɛ ni bi saba ni duuru kan kɛmɛ ni bi saba ni duuru a bɛ kɛ kɛmɛ kɛmɛ fila sɔrɔ a ye jate bɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ n'i y'o fara tan ni kelen kan k'o fara tan ni saba kan ka segin k'o fara bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ kan ka segin tuguni k'o fara kɛmɛ ani bi saba ni duuru kan i b'o sigiɲɔgɔnma fila di a bɛ taa alihamudulila rabil alamina di ma alihamudulila rabil alamina de ye jumɛn ye kɛmɛ duuru ani bi seegin ani fila tan ni kelen bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ tan ani saba bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ kɛmɛ ani bi saba ani duuru a sigiɲɔgɔnma fila o de ye kɛmɛ duuru ani bi seegin ni fila ye kɛmɛ duuru bi seegin ani fila o de ye alihamudulilayi rabil alamina ye n'i y'a da dɔw bɛɛ ma i b'ala tanu fo siyɛn kɛmɛ duuru ani bi seegin ani fila i bɛ sɔrɔ ka a ɲini ala fɛ ka ikilasi fɔ uwa alahu ahadu alahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu i b'a fɔ siyɛn kɛmɛ duuru ni bi seegin ni fila n'i sera alahu samadu ma i jɔ yen alahu samadu alahu samadu alahu samadu kɛmɛ duuru ni bi seegin ni fila n'i tilal'o la ala ne b'a fɛ ka n ka papiye ko de ɲɛnabɔ ɲinan san kɔnɔ n ye san tan kɛ a ɲini la n m'a ɲɛ sɔrɔ ala papiye papiye papiye nɔgɔya n ye hɛrɛ la joona joona ɲinan san yɛrɛ kɔnɔ i ka sɔrɔ ka ikilasi datugu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad k'a mun i ɲɛ la karamɔgɔ wuli ka taa n'i sen fila ye walahi i bɛ nin kɛ i bɛ taa se tile tan ma yɔrɔ yɔrɔ a jɔ hami mana gɛlɛya cogo cogo tile tan sinon tile saba b'a sɔrɔ a ye nɔ bɔ ala k'an bɛɛ s'a ma ala tɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn problème ye min ye ni an y'an bolo jan dɔɔni an ye kalo kelen kɛ an b'an seliji ta ka ɲɛ an bɛ seli an b'ala wele an tɛ k'an sago ye dɔrɔn an bɛ découragé mais maa maa bɛ tile tan sɔrɔ nin kan n ko hami kɛra cogo o cogo a b'a ban inshallah ayiwa halisa an b'a ɲini maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati n'an ka bɔlɔlɔ sanfɛ u k'an wele n'i y'a jateminɛ nɛgɛjuruboli sira ye 60 60 29 60 n'i y'o banba ni ala sɔnna a ma fɛn min ye Cheikh Mutari Timbo Eh, an n'ale bɛ direct la nin waati in na i bɛ yɔrɔ min na i b'o fɔ an'i tɔgɔ an'i jamu n'i y'o fɔ fɛn min ye Cheikh Mutari Timbo a b'a da don i ka ko kunkun an'a ɲɛɲini na an b'a ɲini aw fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ k'an lajɛ nin waati in na a y'a lajɛ a ka partager walasa maa caman bɛ se ka bɔ aw nu ma cogo min na k'aw fo ni ka aw barikada sanga ani waati o kɔnɔna na ni n ma fili maa bɛ nɛgɛjuru sira nɔfɛ nin waati in na an b'a lajɛ k'o tigi k'o bisimila salamu aleykum kɔri baasi tɛ yen non baasi foyi tɛ yen

mhm. saati zuhara de don zuhara mhm. donc n'a bɛ 28 la nin o b'a fɔ ko mhm. tiɲɛ na hali ko nin yɛrɛ tɛ nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye k'i ka dossier déposer baarako la ko a ka sira sɔrɔ a ka gɛlɛ i yɛrɛ ye mɔgɔ de ye i ye kamariya de ye c'est vrai que kuma dɔ la mɔgɔw de b'i bila yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ min na i ka sɔrɔ yɛrɛ ko bɛ ten dɔ bɛ ɲaga i la ka sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ e ɲɛ i b'a sɔrɔ hali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ i la u layiriw ninnu minnu bɛ ta i ye a tɛ timɛ A tɛ tɛmɛ a si Ɔ. tɛ ka a si tɛ ka bɔ a sira fɛ voilà donc euh, papier ko nin na i Mhm. taara a déposer waati min na saati nin b'a fɔ Mhm. i seginna waati min na fini min tun b'i la e b'o bɔ i b'a sarakati nka o fini tɛ min tun bɛ fini min tun bɛ na awɔ o tɛ baasi ye o tɛmɛna ka ban Mhm. donc sisan kamaru ka jate la Mhm. i bɛ tamaro de ɲini den kɛmɛ fila ani den kelen Mhm. n'i ye tamaro sɔrɔ o- Ahan. o b'a fɔ jiri dɔ ma ko jun Ɔhɔn, n bɛ jun dɔn i bɛ junbulu kuru saba fana ɲini i bɛ sɛmuso i b'o da tamaro nin kan misiri selifana wele ko fɔlɔ yanni filanan cɛ i bɛ taa di o b'a sɔrɔ tile b'a kuntaala sabanan de la donc i bɛ taa di silamɛ dɔ ma selifana wele ko fɔlɔ yanni filanan cɛ i bɛ taa ka taa di misiri welela ma walima silamɛ donc n'o tigi ye dɔ min kɛ o waati o tɛ bɛn mais i ka jun ko i ka dossier in na ala taala ka s'a yɔrɔ la ni kɔfɛ i bɛ numéro ta i bɛ segin k'an wele tuguni ɔ weleli kun tɛ k'a fɔ an bɛ nin bila mun na o tɛ o ye ka ko dɔw de régler i ka ko la i ka dolo sabatilen tɛ quoi tuma dɔ la a bɛ don a yɛrɛ ka degun kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ bɔ tuma dɔ la a bɛ don degun kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ bɔ fo k'o bɔ yen donc o tɛ ɲɛ ni nasi ma sɛbɛn k'a d'i ma ala k'an bɛn saba ma sinon kana siga foyi i ka kow bɛna ɲɛ i ka ko i bɛna k'i yɛrɛ sago ye quoi inshallah musa inshallah
merci fɔnba merci bien an b'i fo eh, ayiwa halisa an b'a ɲini maaw fɛ minnu b'a fɛ k'an wele direct la nin waati in na aw ka gundo dogolen bangenen chef mutari timbo a b'a di aw bɛɛ ma nin waati in na détail par détail donc an b'a ɲini aw fɛ a ye nɛgɛjuru sira a y'a banba nɛgɛjuru sira o tɛ dɔwɛrɛ 60 60 29 60 n'i y'o banba ni ala sɔnna ma ɲininkali min b'i bolo n'a ka d'aw ye fana aw minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛ se ka an wele whatsapp kan nin waati in na n'a sɔrɔ crédit ko ka gɛlɛ aw ma n'a ye weleli kɛ ni ala sɔnna ma a ɲɛ bɛ sɔrɔ eh, nɛgɛjuruboli sira halisa an ye min fɔ aw ɲɛna 68 95 96 95 ni ala sɔnna ma n'i y'o banba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲuman dɔn halisa an b'a ɲini aw fɛ image a y'a partager minnu bɛ yen nin waati in na ni aw mago b'an na a y'an weele direct la nin waati in na an b'a ɲini alpha an b'a ɲini bɛɛ fɛ nin waati in na maa caman bɛ ligne nɔfɛ nin waati in na donc n'a sɔrɔ maa bɛ alpha i b'o bila direct la nin waati in na ayiwa o tɛ baasi ye an bɛ hakɛtoma ɲini kɛ an filɛbaw fɛ nin waati in na maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka weleli kɛ direct la o tɛ dɔwɛrɛ soixante soixante vingt-neuf soixante n'i y'o banba ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ k'an lajɛ timo tv ale sanfɛ ani alphonse vision ale sanfɛ fo ka taa se eh, bev tv n'i y'a jateminɛ ale fana bɛ direct la nin waati in na maa o maa bɛ ka an filɛ nin waati in na o bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n y'o de fɔ aw ɲɛna maa minnu bɛ ni aw degunnen don a kana dogo a ye weleli kɛ i tɔgɔ ani jamu ani i bɛ sigida min na n'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔfɛ fana i b'o fɔ sɛk mutari timo ni dɔw ko dolo karamɔgɔ nin waati na ale de bɛ an ɲɛkɔrɔ nin waati na ka se ka aw magow dilan aw bɛ sigida minnu na aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ halisa an ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔ n'i y'a jateminɛ halisa n y'o de f'i ɲɛna ɛɛ maa caman bɛ yen halisa ka sababu kɛ ɛri ko a dɔw ta u tɛgɛ ma mais an b'a ɲini bɛɛ fɛ minnu bɛ k'an lajɛ a y'a partager ni aw y'a partager o bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛ fana bɛ bɔ aw nu ma nin waati na sɛki mutari timo n'i y'a jateminɛ halisa an bɛ kuma di e ma maa min bɔra ka weleli kɛ sisan o de ye musa fɔnba ye mhm. musa fɔnba y'i da don a ka ko caman na sisan k'a ɲɛfɔ a ye mhm. eh, sɛk mutari timo i ko ko n'i ma fili n'i ma ɲinɛ ko kɔfɛ k'a yɛrɛ ka tila ka na mhm. sɛk mutari timo maa caman b'a fɔ ko dolo karamɔgɔ dolo karamɔgɔ karamɔgɔ a tɛ ɲɛ an k'o ɲininkali k'i la maa caman bɛ ɲininkali kɛ i bɛ filɛli kɛ cogo min na o de kɔni bɛ ka maa caman kabakoya sɛk mutari timo eh, diɲɛnatigɛ la fɛn damadɔni bɛ yen hadamaden tɛ bɔ o kɔnɔ quoi ayiwa
i tɛ bɔ yɔrɔ la n'i tɛ bamako i bɛ amɛriki mhm. n'i t'o i bɛ ivoire n'i t'o i bɛ i bɛ dugukolo fan dɔ kɔnɔna na o ye ala ka kabako kɔnɔna ye mhm. i mana kɛ cogo cogo n'i donna avion kɔnɔ i bɛ yɛlɛ de i bɛ tila ka jigin o ye kelen ye mhm. filanan i mana kɛ cogo cogo i bɛ lɛri dɔ kɔnɔna saati ye fila de ye su ani tile n'i tɛ su la i bɛ tile la donc euh, ni wasara quoi ala tilala ka mun d'an ma tuguni a ye burujuba tan ni fila d'an ma suratu buruju kɔnɔ a tilala a ye mun d'an ma tuguni a ye manazil kamaru d'an ma n'o ye mugan ni seegin ye ala ye mun d'an ma tuguni a ye kawukabuba wolonwula d'an ma minnu bɛ mara kɛ donw na ala ye mun d'an ma tuguni a ye ɛri mugan ni naani d'an ma o tile kɔnɔ ala ye mun d'an ma tuguni a ye su tilan ka kɛ tan ni fila ye ka tile tilan ka kɛ tan ni fila ye ala ye mun d'an ma tuguni lɛri kelen o kelen dolo bi wɔɔrɔ ni fila bɛ taama a kɔnɔ ala ye mun d'an ma o dolo kelen o kelen tagacogo naani de b'a la ala ye mun d'an ma o naani kelen o kelen waji waji saba b'o la ni wasara dɛ i bɛ se k'a dɔn lari kelen dɔn dolo wolonwula dolo bi wolonwula min dolo bi wɔɔrɔ min b'a kɔnɔ k'a bɛɛ dɔn ka ban mais fila min b'a kan o tɛ jɔn ni ala cɛ maa si t'o fila dɔn lari kelen bɛ taama ni dolo bi wɔɔrɔ de ye n'i ko dolo constellation yɔrɔ tubabu kun ye constellation jate k'a kɛ bi segin segin constellation yɛrɛ bɛɛ kun ye bi segin wɔɔrɔ de dɔw de nana ka na kelen b'a la k'o ta ka bɔ a la ka tilan fila ye bi segin constellation bɛ bi segin wolonwula de kelen de tilanna fila ye donc ka na kɛ bi segin segin dɔw ko ko bi segin wɔɔrɔ kelen taara ka kilan saba ye ka na kɛ bi segin segin parce que ale tun ka bon kojugu nka an mana kɛ cogo cogo faamuya bɛ bi segin segin de d'an ma parce que tubabuw k'a kilan o y'a sɔrɔ o tun dɔn ka ban quoi bon o kɔnsɛ o dolo ninnu o de ye dolow ye bon constellation fana ye mun de ye buruju ye mun de ye buruju de ye constellation ye buruju fana dolo dolo dolo dolo caman de b'a kɔnɔ karamɔgɔ n'i y'a dɔn kuranɛ sura bɛɛ ni buruju dɔ bɛ taama aya bɛɛ ni buruju dɔ bɛ taama n'i ye kuranɛ lajɛ ka ɲɛ kuma bɛɛ fɛn bɛɛ wasara kɔnɔ quoi nin ko in bɛna kɛ sisan sisan maa min ye kuranɛ dɔn a b'a dɔn a kɔnɔ ayiwa ala ka mɛn saba ma amina ayiwa sɛki mutari tinbo halisa ɲininkaliw kɔni ma ban n'i y'a jateminɛ sɛki mutari tinbo an bɛna ɲininkali min kɛ an y'a ye ni maa caman nana e fɛ yan sɛki mutari tinbo i bɛ adamaden lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ka jiri fɔ anw dun jama la maa caman bɛ yen olu kɛn bɛ ka bɛɛ jɛ jiri kelen na sɛki mutari tinbo maa dɔw ye ɲininkali kɛ k'an k'o ɲininkali tɛ wuli la yala adamaden bɛɛ n'a ka jiri don ou bien jiri dɔ bɛ yen o universel bɛɛ bɛ se k'o kɛ wa ɛɛ sɛki mutari nin ɲininkali diyara n ye Unhun, bari aw ma min faamu unhun, n'i ye ne ka kiliyan ta kɛmɛ unhun. bi segin bɛɛ ye kɔfɛ mɔgɔw de ye Allahu akbar. ne bɛ mɔgɔ ka appel ta dɔrɔn k'i ka jiri f'i ye N siga t'a la. i ka diɲɛnatigɛ d'i ma Unhun, o tɛ c'est à dire que unhun.
ayiwa nin waati in na ko maa bɛ yen nin waati in na an b'o tigi bisimila salamu aleykum alo alo aa ale ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ an b'a ɲini nɛgɛjuru cilaw fɛ halisa u ka weleli kɛ nin waati in na an ni sɛki mutari tinbo de bɛ ɲan bolo karamɔgɔ halisa an bɛ taa ni ɲininkali in ye inshallah donc n bɛ fɛ ka mun fɔ jiri universel bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais adamaden kelen o kelen n'i ka jiri don c'est à dire que i kana dɔɔni kɛ kosɛbɛ ayiwa nin waati in na ko maa bɛ yen an b'o tigi bisimila salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh i tɔgɔ ni jamu alhamdulila
bokari sidibe bokari sidibe nin waati in na i bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan sisan bulukasunbugu la ayiwa ni waati na karamɔgɔ ko la waati kun ye hali ni ma fɛn kɛ n bɛ bamako a kun ye saati de ye parce que saatiw bɛ ɲɔgɔn bila alhamdulila ko bokar siribe siribe siribe i ka kɛnɛ alhamdulila donc n bɛ fɛ ka mun fɔ lɛri min bɛ yen sisan heure jumɛn don 10 heures combien exactement 18 heures 37 ok donc côté saati Zohara de bɛ Zohara Zohara n'i y'a ta munumunu sira fɛ dolo duurunan don a bɛ buruju fila mara buruju sawura ani buruju mizani ko n'i y'a ta k'a lajɛ e sigilen bɛ mizani de kan a ko i ka dolo ye fɔɲɔ de ye nin wagati in na sisan k'i ka ɲini fɛn ko dɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ sɔrɔ sɔrɔ ka fanga sɔrɔ garisɛgɛ bɛ se ka sabati cogo min na o de y'i ka ɲini fɛnw ye a ko i yɛrɛ tɛ kunfin ye n'i sera ka fatiya ta suratul fatiya k'a sɛbɛn siɲɛ wolonwula a mimu kelen o kelen k'i tɔgɔ don a kɔnɔ ka to k'a mun i bɛna fatiya wurudi siɲɛ kɛmɛ fila ni mugan ani ani mugan ani saba ani mugan ni wolonwula o ye zara ka dadu ye kɛmɛ fila mugan ani wolonwula n'i y'a kɛ kile wolonwula san kow bɛ sabati n bɛ fɛ ka mun de f'i ye batinu na sisan sisan sisan i jigi bɛ mɔgɔ dɔ ka ɲɔgɔn kunbɛya kan wariko la baara sira fɛ kana foyi kɛ woro jɛman den wolonwula ɲini i k'i ŋaniya d'a kan sisan sisan sisan awɔ i ka wuli k'a di sijɛ dɔ ma normalement wagati b'a fɔ dɛ hali ni layiru b'i bolo min kan ka tiɲɛ layiru caman caman bɛ yen i k'a bɛɛ fɔ a la wallahu ala ma nakulu wakila bɛn kɛra min kan ala kan'o bɔrɔtɔ i bɛ dugawu k'a kan n'o ye i b'a di silamɛ dɔ ma sarakati la a ka kɛ sijɛ ye dɔrɔn o de ɲininen don inshallah inshallah abubakar n garaje inshallah n'i ye fatiya nin sɛbɛn tan i b'a sɛbɛn siɲɛ wolonwula wolonwula i b'i tɔgɔ don a kɔnɔ i b'i tɔgɔ don a mim bɛɛ kɔnɔ mim wolonwula de b'a kɔnɔ i b'i tɔgɔ don a bɛɛ kɔnɔ n'i tilala i b'a nasi ko i b'a mun i la c'est que ko de ka fanga sɔrɔ ko ka débloquer a ka teliya garisɛgɛ ka sabati parce que weleli kun y'o de ye garisɛgɛ n'i y'a ye ko bɛ jɔ ni garisɛgɛ bɛ tagama la ko ko tɛ jɔ o voilà donc sisan i ka nasi mun i la kɛmɛ fila ni mugan ni wolonwula i b'a wurudi don o don su siɲɛ kelen n'a y'i diya a tilan a bɛɛ kɔnɔ mugan ni wolonwula an filɛ don o don fo tile wolonwula an filɛ kalo min na n bɛ fɛ k'a f'i ye buruju dalu de bɛ mara kɛ kalo in na quoi kalo in zuhalu ka kalo don mais an filɛ manazili min na sisan sisan sisan buruju asadu de ka manazili don asadu ye buruju duurunan de ye buruju kelen de bɛ a ni e ka e, e, mizani cɛ mais asadu ye tasuma ye mizani min bɛ k'a kunbɛn k'a mago bɛ fɔɲɔ de la tasuma mago bɛ fɔɲɔ de la walasa k'o ka ɲaga a ma se joli bɔ ma yɛrɛ woro jɛman den wolonwula ɲini dɔrɔn i ka sarakati n y'a f'i ye cogo min na i ka fatiya sɛbɛn cogo i ka nasi mun i ka wurudi ko bɛ yɛlɛma sisan sisan sisan sisan i bɛna ye a nasi mun dɔrɔn i ka to ka wurudi in kɛ n'i bɛ jiri kɔ n'i bɛ jiri de kɔ nin waati in na k'o siri bɛ jiri min na jiri fila de don i bɛ sana ko tilegan fɛ i bɛ gunjɛ ko wulada fɛ inshallah ala k'an bɛn sawaba ma ni baraji inshallah merci isiribe merci vraiment merci an b'i fo ayiwa halisa nɛgɛjuruboli sira ye 60 60 29 60 n'i y'o banba ni ala sɔnna ma fɛn min ye an ni sɛki mutari timbo ni ala sɔnna ma an de bɛ direct la nin waati in na voilà ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ se k'an wele 68 95 96 95 n'i y'o banba ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɛki mutari timbo halisa an bɛ jiriko bunakun kan i n'a fɔ an y'a f'i ɲɛna cogo min na n ko maa caman bɛ to ka ɲininkali kɛ jiriko in na sɛki mutari timbo ayiwa halisa a ka d'an ye jiriko in i k'i da don a la parce que jiriko in n'i y'a jateminɛ bi maa dɔw bɛ yen u bɛ se ka fɛn caman ɲɛ ye mais i ka jiri ye min u t'o dɔn ko maa bɛ yen
salamaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye segu daw segu daw ka bɔ min ka bɔ bulukasonbugu la bulukasonbugu la ayiwa karamɔgɔ tulo b'i la inshallah an mago bɛ heure la heure i bɛ telefɔni na jigin dɔɔnin 18 heures mhm. 42 de bɛ yen non alhamdulilah karamɔgɔ ne t'i dɔn i tɛ ne dɔn a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko an bɛ k'an ka mɔgɔ de bila ka weleli kɛ n'o ye mɔgɔ min diya ka weleli kɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye eh, kodɔn tɛ nin ye nin ye fɛn dɔ de bɛ yen an bɛ fɛ k'a bila mɔgɔw ka service la donc k'a yira an b'a dɔn de o tɛ laɲini t'o ye voilà donc euh, saati min bɛ yen mhm. o ye zuhara de ye mhm. n'i ye numan tɛgɛ lajɛ sisan i bɛn'a ye tiri saba bɛ kɛnɛ ma tiri naaninan kɛmɛ k'a ta joli sira fan fɛ a ma fanga sɔrɔ ɲɛfɛ a ko k'i ye ko caman daminɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a danna sira la a ko layiruw bɛ ta kuma caman i ka ko la a tɛ bɔ a sira fɛ i ni maaba caman jɛra ko i bɛna muso fɔlɔfɔlɔ min kanu i ka ɲɛnamaya la k'i b'a furu mhm. k'o bɛ laban janfan na normalement bi kan ka sɔrɔ i furulen don ne ye nkalon tigɛ dɔrɔn i b'a fɔ n ye ne t'a dɔn alhamdulila donc mhm. ko in laɲini ye min ye dɔrɔn ka mhm. bilasirali kɛ walasa i ka se k'i yɛrɛ faamu buruju an bɛ buruju yɛrɛ gosi vis-à-vis ka sɔrɔ an ma papier ta ka wolodon f'i ye wolocogo f'i ye ka sadon f'i ye sacogo f'i ye donc alhamdulila laɲini t'o ye c'est-à-dire que min bɛ yen i ka ɲini fɛn yɛrɛ de ye sisan i ka ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na surtout garizigɛ kunda surtout affaire min n'i b'a kɛ senkɔrɔ kɛnɛ bɛ se ka fɛrɛ cogo min na laɲini o de ye mais n'i y'i ka kibaruya ta k'a lajɛ saati zuhara bɛ mun fɔ kalan tun kan ka se yɔrɔ min na ko kalan ma se yen kalan danna sira la sinon masaya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tenitigiya yɛrɛ yɛrɛ tun b'i ka ko la mais ni kalan tun sera a yɔrɔ de la o sira bɛ se ka ta donc actuellement n bɛ fɛ ka min f'i ye k'o ka sabati yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ sagajigi ɲini sagajigi jɛman i ka donba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye juma de ye mais i ka gɛlɛya don hmm. utaridi de don o bɛ araba de kofɔ hmm. araba janfa n'i ye ko caman daminɛ araba hmm. janfa bɛna don a kow la araba don n'i ye fɛn caman daminɛ i b'a ye a tɛ laban a ɲɛ ma ka warijɛ ɲini ka nami nɔrɔ don a la k'a don i tɛgɛ la o ka ɲi i ma mais sarakati bɛɛ la belebeleba ye sagajigi de ye u b'a fɔ min ma warasaga parce que filɛlikɛla o filɛlikɛla man'i ka ko lajɛ o kan k'i ka masaya de ye donc normalement ka bolola baara kɛ i n'a fɔ yiribɔ i n'a fɔ bolola baara a bɛ se ka kɛ maçon a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye normalement i bɛ se ka masaya sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na nka n bɛna min f'i ye n bɛ yiri fila d'i ma a fɔlɔfɔlɔ ye sunsunfin ye i b'a i b'a kuru wolonwula ɲini i bɛ bɔgɔdaga ɲini i b'a don a kɔnɔ i b'a tobi ka tile wolonwula kɛ k'a ko mais n'i b'a tobi i jija k'a daga sigi ka bɛn juma ma ka bɛn juma ma koli o koli i bɛ siri kelen ta i b'a kɛ filen kɔnɔ i bɛ t'a ko i b'o siri kelen ta i bɛ t'o fili k'o sira dayɛlɛli mhm. nka bɛ sira akika yɛrɛ de ma i bɛ se k'i sago sɔrɔ cogo min na k'o kɔnɔ o bɛ se ka kɛ surtout garisɛgɛ ko afɛriw maintenant i bɛ t'o bila sira kan i bɛna i bɛ dɔ wɛrɛ ko i bɛ t'o fana bila sira kan ten tile wolonwula a bɛɛ tɛ ko don kelen inshallah donc n'i y'o kɛ i kan ka sabati dɔrɔn mɛ sagajigi sarakati min ye jɛman ye a ka fisa i ka ko la i b'a kɛ juma sagajigi in bɛ kɛ juma de a bɛ kɛ juma de n y'a faamuya ɲininkali dɔ b'i fɛ mɛ sagajigi in bɛ ale bɛ ale bɛ n'ale fagara dɔrɔn a sogo bɛ dilan cogo di ɛ sarakati o nɔgɔyara silamɛ ma o aa i b'a dun i bɛ dɔ di i sigi- i- i- i- i sigiɲɔgɔn ma n y'a faamuya a banna ok, n y'a mɛ n bɛna n bɛna ɛri min d'i ma o de ye 13h ni 14h furancɛ ye c'est à dire que awɔ n'a sɔrɔ i bɛ taa juma la n'i nana dɔrɔn i b'a faga walima i bɛ ŋaniya da kan ka taa k'a faga ka taa juma la inshallah ɲininkali dɔ b'i fɛ i b'o de ɲagami ɲɔgɔn na ɲininkali foyi tɛ yen i b'i hakili to i yɛrɛ la ko i kini sen dimi dɔ bɛna daminɛ a la dugumana fɛ k'a daminɛ sen dugumana la voilà dimi dɔ bɛna yɛlɛ a la n'a yɛlɛla kɔni ka se ɲɛfɛ o man ɲi i b'i hakili to i yɛrɛ la i y'a faamu i bɛ se ka kɔgɔ sarakati i bɛ ŋaniya da kɔgɔ de kan k'a di tobilikɛmuso dɔw ma inshallah a bɛ a bɛ kunbɛn i ni baraji i ni baraji ala k'an ni sara ala k'i ban kɔrɔ amina yarabi
Ayiwa an bɛ sa an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin waati in na an ni sɛk mutari tinbo de bɛ ɲɔgɔn bolo sɛk mutari tinbo n'i y'a jateminɛ maa dɔw bɛ ka bataki ci an ma sɛk mutari tinbo u bɛ kɔrɔn fɛ nin waati in na jamana cɛfini tabaw don sɛk mutari tinbo k'an bɛ san yɛlɛma fana la n'i y'a jateminɛ ko san o san ni nin waati in sera mois de décembre kɔnɔna na i b'a ye basigibaliya a ɲɔ bɛ wara kosɛbɛ wa n'i y'a jateminɛ an ka finitigiw caman bɛ yen nin waati in na i bɛ t'a sɔrɔ da bɛɛ maa caman ye sunatiw ye sɛk mutari tinbo ko an kana jɛmukan in kuncɛ cogo si la sɛk mutari tinbo ko f'i ka fayida dɔ di an ka finitigiw ma eh, u bɛ se ka min kɛ walasa u bɛ se ka lakana cogo min na o bataki b'an ɲɛkɔrɔ alhamdulilayi ɛɛ n'i ye ɲinan san gɛlɛya ta an y'a fɔ cogo min na a bɛ mariku dɔ nɔfɛ bon mariku yɛrɛ fana taamara ni eh, musitara de ye donc o bɛ mun fɔ c'est à dire que i bɛ se ni temps b'i bolo i ka dugawu kɛ i yɛrɛ ka dugawu kɛ jamana ye arakan fila arakan fɔlɔ li ilafi kurayisi siyɛn kɔnɔntɔn arakan filanan kuliya ayuhal kafirun siyɛn kɔnɔntɔn n'i ye salam bila ya salam ya kudus i bɛ istighfar kɛmɛ kɛ fɔlɔ i bɛ salatu kɛmɛ kɛ ya salamu ya kudus i b'a ba kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen kɛ bisimila rahamani rahim siyɛn kɛmɛ i bɛ sɔrɔ ka salatu kɛ k'a datugu k'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma se jamana in ma tɔɔrɔ o tɔɔrɔ de bɛ jamana in kun ala k'a ɲɔnti effectivement i ye gindo kuma de fɔ tan i ye kumaba de fɔ janfanba de bɛ ka jamana in ɲɛ sɛgɛ kunbɛn an b'a ɲini ala fɛ ala taala ka mali kisi ka bɔ janfa min ma janfanba yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka ɲɛsin mali ma donc eh, ala ni bɛɛ lajɛlen ka duwawu ko caman ye sira jɛ nka an bɛ mun ɲini ala fɛ halisa ala ka mali kisi k'a bɔ nin dingɛ in kɔnɔ o tɛ ɲɛ ni maliyɛn bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan o tɛ ɲɛ ni maliyɛn bɛɛ ma jɛ ka duwawu kɛ inshallah tuma caman b'a fɔ autorité mɔgɔ dɔ ye a ye nin sarakatiw bɔ a ye nin sarakatiw bɔ ko an ɲinɛnen t'an yɛrɛ kɔ inshallah an hakili bɛ min na jamana in kisili o ye farida ye bɛɛ lajɛlen kan mais maa kelen ko tɛ mali ye janfa min taara ka ɲɛsin mali ma n'a tun binna jamana wɛrɛ kan walayi san b'a sɔrɔ kuma t'a la san b'a sɔrɔ a kuma tɛ fɔ duwawu ni barika bɛ k'an bɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ si ka duwawu kɛ tenitigiw ye wa an b'u nɔfɛ dusukasiw la k'a ye i ka cɛden dɔ de filɛ min binna i ka jamana cɛden dɔ de filɛ min y'a ka famille to yen ka taa jamana kunmabɔ bari walayi a ma nɔgɔn an b'a ɲini autorité fɛ qu'ils soient vigilants parce que an filɛ jadiw an filɛ buruju dalu de la an bɛ bɔ dalu la an bɛ taa utu la utu ye janfan de ye janfan kɔlɔn tile tan ani fila de b'an ni buruju yɛlɛmali cɛ donc yanni tile tan ni fila in ka yɛlɛma fɛn fɛn bɛ se ka précaution précaution ta u k'o ta duwawu la i bɛ se ka sun de kɛ jamana ye i k'a kɛ ko autorité mɔgɔw k'u hakili to a la n'u sera ka sarakati fana bɔ a bɛ fusaya c'est-à-dire que kɔrɔnfɛ mɔgɔw n'u fara ɲɔgɔn kan misi jɛman ɲini misi bilenman ɲini misi finman ɲini karamɔgɔw bila u ka dafiw kɛ u ka dugawu kɛ saati mariku la ka yaasi kalan walima ka dafiw yɛrɛ yɛrɛ kɛ ni tɔɔrɔ ɲɔnti ye n'u tilala ka misi ninnu faga k'a sogo bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na mhm. sogo bɛɛ misi jɛman finman k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲagami mhm. ka sɔrɔ k'a tilan sara kɛmɛ ani tan ni kelen ala k'u wasa janfan bɛɛ lajɛlen kan n'u sera k'o kɛ yanni tile mhm. tan ni fila in cɛ a bɛ fusaya kosɛbɛ kosɛbɛ n'u ma se k'a kɛ fana u k'a kɛ yanni buruju dalu eh, buruju utu ka kalo ka yɛlɛma k'a ko kɔnɔ o cogoya kelen fana la n'o cayara ka jɛgɛ ɲini ka minɛn fa jɛgɛ la ka duwawu k'a kan ni janfa tiɲɛni ka di dɛsɛbagatɔ misikinɛ dɔ ma insha Allah o bɛɛ bɛ se ka na ni sabati ye an kɔni bɛ min fɔ an yɛrɛ se ye min ye an b'o kɛ la diɲɛ don o don an filɛ kalan na tile bi naani kelen ma dafa don o don an bɛ yasi bi naani kelen kɛ jamana ye fo tile bi naani kelen an bɛ fɛ k'o kuncɛ ni duwawuba de ye jamana in tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yira an yɛrɛ association bɛ moriw tɔgɔ la association bɛ moriw tɔgɔ la a fila de bɛ mali la sisan an bɛ min kalama jamiyatul murabitana bɛ yen an yɛrɛ ye olu ka kalanden dɔ ye kalanden fitini dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ an yɛrɛ sera ka min sigi sen kan n'u ye geribukɛ yɛrɛ k'o président ye inshallah donc association in ka mouvement ye jumɛn ye n'i y'a kalan an ka fɛnw na an ka fɛn fɔlɔ ye n'an se ye min ye mm. ka don jamana ni degun cɛ duwawu la an b'o kɛ o kelen ye n'an se ye min ye mm. jamanadenw ka denmisɛnninw ka jogoɲumanya tali la an b'o kɛ n'an se n'an damayira ye mm-hmm. donc an ka fɛn ka ca a préoccupation ka ca inshallah an bɛ fɛ ka mm-hmm. dɛmɛ min lase jamana ma n'an seko ye ka moriw fana bɔ mm-hmm. nkalon sira kan parce que mori denmisɛnnin caman bɛ yen u fɛ gosili de ye moriya ye donc o hakilina b'u la k'a yir'u la tuguni k'a fɔ i bɛ se ka moriya kɛ i bɛ se ka forobaara kɛ i bɛ se ka commerce kɛ i bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ donc o fana don o fana y'an ka lutte dɔ an bɛ fɛ ka min kɛ inshallah k'a ɲini moriba minnu bɛ mali la k'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an dɛmɛ ni duwawu ye ani hakilina ye inshallah ani kalan ye k'an kalan an ye geribu ye parce que an bɛ k'a lase an bɛ ka dɔɔni di an bɛ fɛ ka dɔ de sɔrɔ kɔnɔnajɛ ye kundu ye o kɔrɔ tɛ k'an y'a dɔn an fara dɛ an ma foyi dɔn ala k'an mɛn sababa inshallah ayiwa sɛk mutari timbo halisa an y'o fɔ an filɛbaw ɲɛna mali kɔnɔ mali kɔ kan an ni sɛk mutari timbo bɛ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ nin waati na ka i to i ka so k'i kunko k'a lajɛ fɛn min nin waati na direct la i bɛ weleli kɛ 60 60 29 60 wala 68 95 96 95 n'i y'o wele ni ala sɔnn'a ma an b'i bila direct la an ni moridenw ka nanga ma ani duga jaabi ni o ye sɛk mutari timbo ye nin waati na anw de bɛ direct la Cheikh Moutar Timbo halisa ɲininkali wɛrɛw bɛ yen yanni nɛgɛjurutigiw ma yanni maa wɛrɛ ka don Cheikh Moutar Timbo o tɛ dɔwɛrɛ o kɛlen bɛ k'an balakaw caman sɛgɛn bi eh, karamɔgɔ o de ye kunnafɛn ye kunnafɛn kɛlen bɛ ka musow caman degun bi dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'u sen don k'u bolo don furukow ni fɛnw na eh, Cheikh Moutar Timbo tafan tɛ nafan tɛ i bɛ se ka mun f'o la nin kuma diyara n ye Unhun, c'est à dire que i b'i to moriya kɔnɔ i bɛ jihadi kɛ ala ye moriya yɛrɛ nafa de y'o ye Unhun, kunnafɛnko kuma ka ca kunnafɛn tɛ dɔ la an ko a bɛ dɔ la kunnafɛn bɛ bɛɛ la mais dɔ ka problème tɛ kunnafɛn ye moriya kɔnɔ an k'o ka problème dɔn ne yɛrɛ laban ko n ko est-ce que n ko politiki ko tɛ kunnafɛn ko ye tiɲɛ b'a la kunnafɛn bɛ mɔgɔw kɔ mais moriw m'a kɛ politiki ye wa parce que dɔ bɛ a ka ko bɛɛ tiɲɛnen don e bɛ k'a turu la kunnafɛn kɔ mais ni o babu banna tiɲɛ na kunnafɛn fana bɛ yen mɔgɔ dɔw nɔ de y'u ka kunnafɛn ko ye n'i b'i da su fɛ ne balimamuso ne balimacɛ i sutura fini dɔ don k'i da sutura yɔrɔ dogo ɛ ni e y'i da cogo dɔ la i ye muso ye kɛnɛ kan cɛw bɛ tɛmɛ kelen tɛmɛna o m'a kɛrɛ jɛngɛ fila tɛmɛna sabanan n'a jɛngɛ o ɔ e ye cɛ ye i y'i da cogo dɔ la muso dɔ tɛmɛna a ma ŋaniya filanan tɛmɛna min sabanan a n'i ŋaniya o donc foyi tɛ problème dɔ lase mɔgɔ ma nin kɔ yɛrɛ ka kɛwale jinɛw b'an i n'a fɔ anw bɛ cogo min an bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an bɛ taama an tɛ ɲɔgɔn ye de mais olu b'an yela an de t'u ye mais cɛ bɛ jarabi cogo min na adamaden bɛ jarabi jinɛ fana bɛ jarabi ten ɔ e ko bɛ diya a ye tuma dɔw la o ye hali n'a sɔrɔ a jinɛw tɛ kafiri ye a dusukun bɛ kele o bɛ jɔn bɛɛ sɔrɔ bon mais n'o nana tugu e kɔ a dɛsɛra ka far'i la i nɔ don filanan ye jumɛn ye a fɔ muso ye ka u jɔ dungare kɔrɔ k'u yɛrɛ langolo lajɛ dogoyɔrɔw m'a fɔ n'i ye fini don i t'i yɛrɛ lajɛ m'o fɔ mais ka k'i yɛrɛ langolo lajɛ fo dɔw b'u kulonkɛw fari la a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ ye mɔgɔ ma jinɛ kafiri dɔw bɛ tugu mɔgɔ kɔ a la sɛki mutari timo nin waati in na ko maa bɛ direct la nin waati in na salamu aleykum ka bɔ pari i tɔgɔ n'i jamu jigi tunkara ayiwa nin waati na karamɔgɔ kulo b'i la i tunkara
heure jumɛn b'aw fɛ yen sisan
voilà k'a fɔ mɔgɔ ye n'a weleli kɛ aw ka ɲinifɛn min a b'o to aw kɔnɔ an bɛ se bilasirali min na an b'o kɛ n'an ye nkalon tigɛ fana réseau kan i b'a fɔ a karamɔgɔ nin yɔrɔ tɛ tiɲɛ ye o tɛ maloya ye o ye kalan de ye a ka ca ala fɛ an bɛ nin bilasira hakika la sisan sisan heure min bɛ aw fɛ yen a kan ka kɛ dix-neuf heures cinquante-cinq de ye dix-neuf heures cinquante-cinq o don donc aw b'an ɲɛ avance la sati utaridi de bɛ yen ni janfa yɛrɛ tɛ fila ye walayi ni janfa ye kelen de ye i janfana i ka hadamadenya kɔnɔ ni juguya yɛrɛ fana tɛ fila ni kelen ye dɔ fana kɛra i kama mɔgɔw b'i bila yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ min na a bɛ dɔw kɔnɔ miliyari de b'i kun a bɛ dɔw kɔnɔ ko i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ala b'a dɔn tigitigi i bɛ sutura de la ni bonya n'i ka sɔrɔ n'a sɔrɔ e ye miliyaridɛri e kan ka kɛ miliyaridɛri de ye ko n'a sɔrɔ e de kan ka kɛ masa yɛrɛ ye cent pour cent ko i ma cinquante pour cent sɔrɔ i ka masaya la fɔlɔ a bɛɛ i bɛ hinɛ minnu na i bɛ da minnu na ka i jigi sɛmɛ u la tuma caman i bɛ janfa sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ la donc i kɔnɔ jɛlen don cent pour cent mais i tɛ nkalon fɛ tuma dɔ la ɔ n'i ni nkalontigi jɛra kana tugu a kɔ nkalon na dɛ mais a to yen a minɛ o ma quoi n'i ma se k'a changer ka kɛ tiɲɛ kan kojugu tiɲɛ yɛrɛ de ka ɲi o de ka ɲi walayi o de laɲininen don ɔ mais ni nkalontigi de kɛmɛ ka diɲɛ fa i ɲɛ ci dɔ ta kan quoi i ka adamadenya kɛ n'a ye ten ala k'an bɛn sababa ma a ko ten i mago bɛ basigi de la wagati dɔw la e ka kow bɛ basigi surtout garisɛgɛ ko wagati dɔw la a bɛ sumaya normalement n'i y'i si ta ka tilan saba ye k'i tɛ denmisɛnnin ye tuguni parce que i ye kuntaala fɔlɔ tɛmɛ filanan fana janfana i k'i janto mun na dɔrɔn o ye kɔnɔnabana ye hɛrɛ in ka jigin sen na normalement e yɛrɛ ni taama cɛ ma jan i kan ka voyage dɔ kɛ ko n'i y'a voyage kɛ i sera dɔrɔn saga min ɲɛ bɛ fin na i k'o sarakati sinon i bɛna gɛlɛya sɔrɔ i ɲɛ i bɛna janfan dɔ sɔrɔ i ɲɛ tuguni saga min ɲɛ finnen don n'i taamara voyage dɔ de kun b'i kan ko n'i ye voyage in kɛ i bɛ taama dɔrɔn i jija ka saga sarakati min ɲɛ finnen don n'i ma se i bɛ ba sarakati min kunkolo finnen don ɲɛ in kɔni ka kɛ fin na i y'a faamuya sinon farigan dɔw bɛn'i sɛgɛn yan fo tagali segin kuma i bɛ sɔn k'a to yen a bɛ tɛmɛ i kan farigan gansan tɛ ɲɛjuguw don quoi ala k'an bɛn sababa ma weleli kun ye fɛn fila ye ko bɛ sabati cogo min na quoi i bɛ se k'i taafan ni nafan dɔn cogo min na i ka diɲɛnatigɛ la sira caman taamana ko caman kɛra karamɔgɔ ni ne ye nkalon tigɛ dɔrɔn a fɔ a fɔ o fana ye nkalon ye o tɛ nin de don ala k'an bɛn sababa ma voilà kow bɛ se ka sabati cogo min na i bɛ se ka sira kelen taama cogo min na i ka ko la n b'a f'i ye n'i sera ka mɔgɔ sɔrɔ ni balima b'i bolo yan a fɔ a ye k'a ka guna ɲini guna min bɔra alamisadon n'a susura k'a tile kelen ja ko kɛnɛ de b'e bolo dɛ c'est à dire que k'a fɔ baara kɔni bɛ se ka sumaya wagatiw la mais k'a fɔ ko baarada tɛ sɔrɔ yɛrɛ pepe bonya tɛ sɔrɔ yɛrɛ jigilamɔgɔ tɛ sɔrɔ o ye nkalon ye jigilamɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ kɛnɛ de b'i bolo quoi mais kɛnɛ in lafali o de dɛsɛlen don ka kɛ minnu kan ka don jigi yɛrɛ kɔrɔ cent pour cent u bɛ yen u tɛ se k'a kɛ Voilà, donc o gɛlɛyani min b'i ka ko la o ye blocage ba de ye o ye dabali de ye o ye juguya de ye min kɛr'i kama quoi parce que i kɔnna ka tɔgɔ sɔrɔ waatiw la waatiw la i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔw mɔgɔw y'i bonya k'i bila yɔrɔ la i ti yɔrɔ min na yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ waatiw la tiɲɛ yɛrɛ la i y'a tɔgɔ sɔrɔ i fana y'a baara kɛ nka an bɛ yɔrɔ min na bi tɔgɔ b'i la dɛ a sɔrɔ tɛ a bonya tɛ ala k'an bɛn sa ma donc n'i ye guna in sɔrɔ u ye gunan foroki u y'a bila ka ja k'a mugu bɔ n'a mugu bɔra a bɛ se ka kɛ duwawu y'a kan a bɛ se ka kɛ nasi ye k'a sɛbɛn k'a c'i ma i b'a kɛ cogo di an bɛ fa ɔhɔn voilà komi alifa bɛ yen donc n b'a fɔ alifa k'i b'a la k'a dilan k'a d'i ma non alpha yɛrɛ t'i ɲɛsin i ma ne yɛrɛ bɛ ɲɛsin a ma alpha b'i dɔn wa ah. alahu akbar donc sisan alpha t'i occupé na ne yɛrɛ bɛ occupé a la k'a fɛn bɛɛ dilan k'a c'i ma sisan n bɛna f'i ye n'i y'ale utiliser i bɛ taa kalo saba sɔrɔ yɔrɔ min na walahi i bɛ fataw dɔ sɔrɔ i bɛ dayɛlɛli dɔ sɔrɔ i bɛ bonya dɔ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ dɔ kɛ i yɛrɛ ma sigi ni min ye inshallah ala k'an bɛn saba ma ni ɲininkali dɔ bɛ yen misaliya la parce que ko ka ca ne ɲɛ bɛ ko caman na i n'a fɔ banakow banakow ni fɛn wɛrɛw ni ɲininkali min b'i bolo i bɛ se k'o kɛ joona an ka tɛmɛ. awɔ n bɛ ɲininkali kɛ. ɲininkali kun bɛ yen sisan i ye saga min fɔ sisan ne bɛ se k'a bɔ sisan yan wa ou bien k'a bɔ mali de la.

voilà donc sisan i bɛ se ka i bɛ se k'a bɔ san san faransi n'a y'i diya komi taama fɔra ka ban a tɛ bi mais i b'a bɔ dolo min kɔrɔ o de ye mariku ye n'i b'a bɔ sini n'i ye 6 heures ni 7 heures jɛ i b'a kɛ 13 heures ni 14 heures n'i b'a bɔ sinikɛnɛ i bɛ n wele i b'o heure fɔ n b'o heure fɔ bari alfa y'a b'a d'i ma ne a bɛ na don fila la mariku bɛna bɛn don fila ma 9 heures ni 10 heures n b'o jate bɔ n b'a f'i ye an b'a fɔ a ye a b'a d'i ma o la i b'i labɛn ka taa kɛ o don dɔrɔn
inshallah karamɔgɔ n passer a ma directement heure jumɛn bɛ yen sisan waaleykum salaam Jara Sɛnba ɛɛ karamɔgɔ i numan tɛgɛ dayɛlɛ i yɛrɛ k'a lajɛ i tɛgɛ ci naani bɛɛ dafalen don naaninan kɛmɛ ka taa i camancɛ yɛrɛ tigɛ ni fanga ye normalement mɔgɔ man ka se e la quoi mɔgɔ man ka se k'i dakan yɛlɛma quoi tiɲɛ yɛrɛ la ko mais k'i k'i cɛsiri fana parce que i tɛ kunfin ye i ma bɔ dudennin kɔnɔ i bɔra duba kɔnɔ n ko i tɛ kunfin ye i bɔra i duba kɔnɔ den de ye fanga b'i ka dolo la kosɛbɛ kosɛbɛ nka i bɛna a ye wagati min na si sera a kuntaala fɔlɔ laban ma i n'a fɔ mugan ka taa bi saba la dawula tun b'i la muso bɛ bol'i kɔ i b'i janto i yɛrɛ la hali sisan i bɛna a ye muso dɔ hakili b'i kan a bɛ se k'a ye furukɔrɔ b'i n'a cɛ walima bɛnkan b'a cɛ i hakili to yɛrɛ la o sira fɛ wa i ka dolo ka ɲi kosɛbɛ cent pour cent mais min bɛ yen dɔrɔn projet min b'i yɛrɛ nin kan o ye so dɔ kibaruya de ye i ye so dɔ jɔli de daminɛ peut-être i ma tila baaraw la Nchallah donc o hami min b'i la k'i i ka i yɛrɛ poids hakɛ i k'a suman sarakati quoi n'i yɛrɛ peser n'i ye kilo bi seegin de ye i k'o suman ta i k'a di dɛsɛbagatɔ dɔ ma misikinɛ i tɛ maa surunman ye i tɛ maa jamanjanba ye wa i tɛ mɔgɔ fasalen fana ye k'e sikɔlɔlamɔgɔ de ye donc i b'i jija normalement bi kan ka sɔrɔ kow bɛ yen bolo falen don ko la kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye o ma se yen degun dɔ bɛ dolo kan quoi tɛgɛ dɔ b'a kan i y'a faamu i ka denmisɛnninya kɔnɔ i b'a ye i ye farigan dɔ kɛ f'a kɛra mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'i tɛ bɔ a la donc o farigan ninnu dɔw fɛ i sara yɛrɛ adamaden jugu sarakati i kun dira de quoi walasa i ka taa ka bɔ yen k'i ka kow tiɲɛ ah. donc ala donna i n'a cɛ ah. donc n bɛ fɛ k'a fɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ maa tɛ se k'i dakan yɛlɛma a ka gɛlɛn maa ka yɛlɛma u bɛ se ka kow de sumaya tɛgɛ minnu bɛ da i kan juguya minnu bɛ kɛ a bɛɛ bɛ se ka taa bɔ garisɛgɛ la ka kow de sumaya ah. sinon masaya in n'ala kɔni ye si d'an ma i kan ka kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni i bɛ hakili to ni kɔ kaliya tora k'i sɔrɔ ka taa côté i kɔ la côté côté ɛrɛn ɛrɛn fan fɛ ka taa i kɔ la numanyan fan fɛ ni ni yen tora k'i sɔgɔ sɔgɔ i bɛ hakili to i yɛrɛ la quoi ko sinon a bɛ se ka ɛrɛ ɛrɛn dimi se ma i fan kelen na wala i bɛ n'i bɛ yiri ɲin'a la i bɛ tɔnkɛ mugu ɲini. yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko zole i b'o ɲini balanbalan finma i b'o fana ɲini ni sɛbɛnni fɛn b'i bolo i bɛ nin sɛbɛn i b'a i b'a i b'a mugu bɔ i bɛ to ka kɛ jikalan na ka min nin ye fayida ye ka di diɲɛ bɛɛ ma maa maa bɛ yen ni i sirannen don ɛrɛn kana sɛgɛn walima i b'a ye tuma dɔ la a bɛ sɛgɛn i bɛ i bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ a tɛ na yɛrɛ a t'i sɔrɔ inshallah ala k'an bɛn sababu ma ɲininkali dɔ bɛ yen i bɛ se ka kɛ malo ye i yɛrɛ poids hakɛ suman i bɛ ŋaniya ye kuma o kuma ni ko dɔ nana i b'a fɛ ka min kɛ i tɛ ka se ka a ko fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ walima a ko tɛ ka sira sɔrɔ i b'i peser i b'i i b'i poids sarakati parce que e ye ɲumanya de ye quoi i ka dolo sigi bɛ bɔgɔ de kan buruju sawura de don donc bɔgɔ min don bɔgɔ min bɛ bɔgɔ min bɛ yiri fɛn suman bɛ sɛnɛ bɔgɔ min kan bɔgɔ ɲuman de don quoi donc tuma o tuma n'i ka ko k'a bɛ sumaya e ka suman sarakati bɔ dɔrɔn n'i yɛrɛ poids hakɛ ye i b'a ye o ko kelen bɛ sira sɔrɔ o degun bɛ taa ni baraji inshallah inshallah
merci
ah inshallah wa alaikum salam heure jumɛn bɛ yen anw fɛ yan nɔ 19 heures de bɛ aw fɛ 20 heures 6 de bɛ yen 20 heures 6 donc euh, ka- saati kamaru ah sa dolo bɛ mara la kamaru kamaru de don oui kamaru ko ten ko Hmm. e ye mɔgɔ ye min bɛ hinɛ kojugu i ka hadamadenya kɔnɔ ko hinɛ in i y'a sɔrɔ baso de la merci i kɔnɔ jɛlen don ah ah, voilà c'est ça. i i dusukun ka ɲi kosɛbɛ ko mais n'i dimina i ka dimi i bɛ teliya ka dimi tuma dɔ la mais ko dimi fana tɛ tɛmɛ waati kan n'i dimina i ka tiɲɛ fɔ a yɔrɔ la n'i miiri i bɛ tila ka segin kɔ facilement ɔ mais tiɲɛ n m'a faamu siga t'a la siga t'a la et puis i y'o min sɔrɔ ni tiɲɛ de don i ye min sɔrɔ ba so kɔnɔ i ye min sɔrɔ i ba la quoi ah. karamɔgɔ i ba i ba fana tun bɛ hinɛ kosɛbɛ n'i numan tɛgɛ ta k'a lajɛ n'i numan tɛgɛ dayɛlɛ i bɛn'a sɔrɔ u b'a fɔ ko cɛ ye kini tɛgɛ de ye muso ye numan tɛgɛ de ye mais i ta ye numan tɛgɛ dɔrɔn dayɛlɛ i ɲɛ kɔrɔ i bɛn'a ye ko i tɛgɛ tin ninnu a bɔlen don ka ɲɛ et puis tɛgɛ yɛrɛ kɔnɔna ka taa e, e, e, kɔnɔna fan fɛ n'a sɔrɔ video bɛ ɲɛkɔrɔ ka na kɔnɔna fan fɛ a kori ka bon tiiri jan fila b'a la yen minnu bɛ kuma i ka tunga taa kan mun b'a fɔ jagoya e bɛ tunga de kɛ ne kow daminɛna mɔgɔw ɲɛ na u b'a fɔ u bɛn'i ka kow bali zɛrɛnjɛ jatigi faga jiri y'i ka jiriba de ye zɛrɛnjɛ hali k'a mugu bɔ dɔrɔn k'a bila de temps en temps k'a kɛ ji la k'i ko a la a ka ɲi i ma kosɛbɛ karamɔgɔ hali nɔnɔ dɔrɔn nɔnɔ kɛnɛ dɔrɔn sarakatili a bɛ dibi bɔ i ka ko bɛɛ la ɔ donc i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛna s'i ma nin wagati in na n'a ka furuko ye walima a furu kuma yɛrɛ bɛ sen na n'i se ye dɔrɔmɛ kɛmɛ fila de ye i jija i k'a tigi dɛmɛ parce que a jigi b'i kan n'a sɔrɔ a ye furuko kuma in f'i ye ka ban n'i se ye min ye o caman inshallah n'a sɔrɔ a m'a f'i ye n'a y'a f'i ye wagati in don i bɛ a tigi dɛmɛ ko nafakati don sarakati don e yɛrɛ yɔrɔ la min bɛ sabati dɔɔni d'i ma donc i b'i jija comme réseau la kuma de don a bɛna kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fulomaniya don

M'a faamu donc e ye ne wele sisan est-ce que e y'i tɔgɔ fɔ ne ye donc n b'a fɛ k'a fɔ i ye réseau la kuma de don i bɛ kuma ni dalu ye ka dɔ to yen bon i bɛ kuma ni i bɛ kuma ni dalu ye réseau la kuma la i bɛ dɔ to yen a bɛɛ tɛ fɔ réseau kan mais mais wala i ka ɲi dugawu kɛ n ye dugawu kɛ n yɛrɛ ye parce que n'i ye dugawu minɛ maa kɔnɔ jɛlen bolo maa ŋaniya ɲumantigi bolo a tɛ bin ayiwa ala k'i ka

sisan ko n'a y'a diya ne bɛ deli ka salifa jama maa kɛmɛ ni kɔ ka bɛɛ reçoit u bɛɛ sigilen ɲɛ na n bɛ nin ta fɔ n b'o bila n bɛ nin ta fɔ a tɛ se tigɛli ma an ka taa fɛ ɔ heure jumɛn de bɛ yen sisan sisan sisan. dix dix minutes de bɛ yen. douze douze douze alhamdulilah donc toujours ça c'est kamaru de bɛ yen. ne ni min bɛ kuma la telefɔni b'o yɛrɛ de bolo alhamdulila donc 10 minutes ahan n y'a faamu sisan ne y'a faamu kosɛbɛ donc 20 heures 10 12 toujours ça c'est kamaru de bɛ yen heure dolo min bɛ mara la o ye kamaru de ye mais a sigin tɛ a yɛrɛ ka buruju kan a sigin tɛ a yɛrɛ ka dolo kan a bɛ dolo dɔ de kan o ye jɛman ye a ko ten ko ne ni e yɛrɛ min bɛ kuma la a ko tiɲɛ na i kɔnɔ jɛlen don n ko tiɲɛ na i fana kɔnɔ jɛlen don ko tilennenya de ka di i ye jɛ la a ko ten normalement i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ se ka furu kɛ fo saba ko furusa bɛ se k'i sɔrɔ siɲɛ kelen furusa i ka ɲama la furusa bɛ se k'i sɔrɔ siɲɛ kelen n'a cayara n'o ye o ye latigɛ ye a ko ten ko ne t'i dɔn i tɛ n dɔn ne yɛrɛ tɛ fɛn dɔn ne ye gɛrɛbu ye n'i y'i numan tɛgɛ ta k'a lajɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ camanba de bɛ yen min jigi bɛ e kan ko mɔgɔw de jigi b'i kan i bɛ maaw de dɛmɛ na ɔ ko e yɛrɛ fana i ka e ye jigiya talan de ye k'i mɔgɔ ka e k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ kan a caman a ka sira sɔrɔ a ka gɛlɛn i y'a faamuya fɛn fɛn ye jamako ye normalement i kan ka masaya sɔrɔ o kɔnɔ n b'a ɲini i fɛ k'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ n ye lasana temega voilà donc sisan i b'i hakili to a la i ka ko caman bɛ yen nɔ ni a nana hɛrɛ la a bɛ segin ka na tuguni n'i ka ko caman bɛ yen n'a nana tɔɔrɔ la a bɛ segin ka na tuguni parce que buruju kamaru ee dolo kawkabu kamaru a sigilen bɛ buruju fɛn de kan utu de kan nin yɔrɔ nin na a ko k'i ja i janfabagaw b'i sen kɔrɔ de ko c'est à dire que mɔgɔ minnu b'i janfa quoi o ye i ni maa minnu jɛra sinon maa wɛrɛ ka n'i janfa a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn donc i janfabagaw senkɔrɔ mais tellement que i kɔnɔ jɛlen don ne bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ tɛ se e yɛrɛ tɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin jugu ma yɛrɛ n'i ye ɲininka sisan b'a fɔ e cɛ ça c'est pas la peine jugu yɛrɛ t'i la yɛrɛ donc donc ala k'an bɛn mais n bɛ n bɛ yiri n bɛ yiri kelen d'i ma ala kama i ka to k'o utiliser ala kama hali n'i tɛ mɔgɔ juguya mɔgɔ kan'i juguya hali n'i yɛrɛ fɛ mɔgɔ tɛ juguya ala kama o kɔni utiliser ya ma o ye jila gɔgu de ye jila gɔgu a faamuyara i e ni e yɛrɛ ka so la ye ni e yɛrɛ faso la ye kunfinso tɛ o ouais mais n bɛna sarakati min f'i ye a bɛɛ la fitinin n'i sera ka sɛ fila san sansarɛ kelen kɔnɔ tuma dɔ la e bɛ hɛrɛ dɔw kibaruya mɛn o tɛ s'i ma fewu quoi n ko tuma dɔ tuma dɔ la i bɛ hɛrɛ dɔw kibaruya mɛn o tɛ s'i ma i bɛ bonya dɔw kibaruya mɛn a bɛ fɔ an bɛna nin kɛ a tɛ na voilà ko o de bɔ i ka ko la pepepewu i b'a kɛ sɛ minnu sanna sansarɛ kelen kɔnɔ sinon sɛ minnu fan tɔrɔla ɲɔgɔn fɛ o de y'a ɲuman ye walima saga min jiginna filanin na n'a filanin bɛɛ ye siya kelen cɛ ni muso o kɔrɔbalen walima n'i m'o si sɔrɔ sagaba saga min ye filanin wolo a den laban kɛra filanin ye o saga muso in bɛ se ka k'a sarakati ye mais an k'a ta sɛ la sansarɛ a bɛɛ la nɔgɔman ye voilà n'a nana compliqué ne b'a dɔn e ka ko ka ca i bɛ sɔn ka bila sɛ min sɔrɔla sansarɛ kelen kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ suguya kelenw don mais o ka kɛ cɛ ni muso ye ni fan tɔrɔ kelen denw don i n'a fɔ sɛ y'a fanw tɔrɔ a den fila o bɛɛ ka kɛ muso ye walima a bɛɛ ka kɛ cɛ ye nka min n'o ye e sansarɛ ta ye cɛman ni musoman jɛman i b'a ta i b'i ŋaniya d'a kan walima i b'a fɔ mɔgɔ k'a bɔ i tɔgɔ la a tigi bi i bi a tigi bi dɔw k'i ye a ko la i ka sɔrɔw sabatibaliya i ka sɔrɔw ka na mais i b'a kɛ sɛ ye ni cɛman de don ani musoman u ɲɔ ɲɔ ɲɔ ɲɔ bɛ mara kisɛ min kɔnɔ i bɛ ɲɔ kisɛ in i b'o i b'o n'u y'a faga ka sarakati kuma min na u yɛrɛ k'a dun walima i yɛrɛ k'a faga k'a di mɔgɔ ma o k'a dun mais a ɲɔkisɛ bɛ bara bara min kɔnɔ i b'o bɔ i bɛ i bɛ ɲɔ ninnu bɔ a kɔnɔ i bɛ kisɛ in bila bɔti kɔnɔ n'a sisira i bɛ mɔgɔ bila ka tigɛso buguri ta ka d'i ma tigɛso wolonwula buguri n bɛ ka dalu de di n'i y'a kɛ sisan sisan walayi yanni san wɛrɛ nin waati cɛ i b'a fɔ n ye ne sɔrɔ ye kɛmɛ de ye a b'a kɛ kɛmɛ saba ye ka d'i ma donc maintenant kuranɛ aya dɔ bɛ yen ko alezi jama ma ala ni wa dadaw i b'o sɛbɛn ka fara kan siɲɛ bi wolonwula i ka parfum parfum k'a la min ka d'i ye min bɛ parfum min bɛ kasa tigɛ k'o k'a la inshallah an fa an fa de y'aw ye inshallah an b'a kɛ inshallah ɲininkali dɔ bɛ yen ne ba ye sɛnɛfɛn fa tun ye faama ye

inshallah Eh, baasi foyi t'a la Eh, an hakili la o bɛ an ka jate se mɔgɔ joli ma tan dafara ok alhamdulillah donc sisan heure min bɛ yen a b'o de fɔ n'an ka nin mɔgɔ dɔn 20h19 ɔ 20h19 saati yɛlɛmana awɔ saati min bɛ yen toujours saati kamaru don mais n ko saati heure min bɛ yen kamaru de b'a mara nka a sigi bɛ buruju min kan o de yɛlɛmana o de ka an ka sigi utu kan an filɛ amulu de la amulu ko ko e ye mɔgɔ kunkolola kelen de ye hakilina kelen de y'i ye ko k'a fɔ i bɛ hakilinaw yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma o man di ye a ko tiɲɛ a ko tiɲɛ na tiɲɛtigi fana ka d'i ye nka i kati ka gɛlɛn dɔɔnin n'i ye ko min minɛ n'i b'a bila f'a ka kɛ tiɲɛ ye i man i tɛ ko bila nkalon kan n'i bɛna ko min bila f'i k'a bila tiɲɛ de kan nka problème min ye i ka ko caman daminɛ ka gɛlɛn wa laban tuguni i bɛna gɛlɛya sɔrɔ a la tuguni i bɛ hakili to o la n'i bɛ ko daminɛ i bɛ ko min daminɛ n'i ko i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ i jija nɔnɔ dɔrɔn kɛnɛ nɔnɔ kɛnɛ dɔrɔn sarakatili bɛ o gɛlɛya ninnu ɲɔnti n bɛna problème n bɛna problème dɔ f'i ye ko kɔnɔnabana ka jigin rein na i bɛ hakɛ to ka jigin cɛya la i k'i hakili t'o la quoi e komi réseau la kuma don mais i hakili t'o la i y'a faamuya a bɛ se k'i sɛgɛn aw ka so kɔnɔ aw ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ si sɔrɔ mais tuma caman u bɛ jɛngɛ ka taa u numanyanfan fɛ n'u bɛ kɔrɔ o bɛ se o bɛ se ka kuru dɔɔni fana ko e yɛrɛ kan ka sijan sɔrɔ ko mais ko o yɔrɔ nin na ka na ɲɛ la kunkolodimi ka na ɲɛ la k'o de bɛ n'i sɛgɛn ani n ye bana min fɔ a ko tasuma ka degun normalement n'i ye fari lajɛ ni tasuma jenida dɔ t'a la a bɛ bari n na parce que tasuma ka degun kan k'i sɔrɔ siɲɛ kelen ka hadamadenya kɔnɔ hali n'a kɛra a nɔ dɔrɔn bɛ bɔ a la ne t'i dɔn n bɛ bilasirali la ni n filila i b'a fɔ n ye karamɔgɔ i ye ninnu fɔ o tɛ tiɲɛ ye donc garisɛgɛ de ka fanga sɔrɔ e mago bɛ mun na garisɛgɛ yɛrɛ ka se ka fanga sɔrɔ e yɛrɛ de ye parce que i bɛ fɛn sɔrɔ dɛ mais i bɛ min sɔrɔ i bɛ fɛ k'a kɛ ka minnu kɛ i tɛ se kuma caman imprévu bɛ n'a la voilà donc danmɛlɛkɛ min b'i danmɛlɛkɛ min b'i nɔfɛ a ka farin tasuma don a tɛ nkalon fɛ a ka farin tasuma don a tɛ nkalon fɛ o kelen ye et puis fila don kunnafɛn fila b'i nɔfɛ mais kelen bɛ yen nɔ ale ka problème min ye hali c'est à dire que a bɛ keleya ale muso la parce que musoman don a b'a kɛ i ni muso tɛ se ka sabati quoi donc n bɛ fɛ ka min f'i ye ala kama ee lajɛli min kan ka d'e ma réseau la kuma dɔ a tɛ se ka fɔ réseau kan a tɛ se ka fɔ réseau kan nka k'a mabɔ i la a solution fɔlɔ b'i yɛrɛ bolo a solution fɔlɔ b'i yɛrɛ bolo k'a mabɔ i yɛrɛ la mais a filanan o bɛ ne bolo n b'o d'i ma n b'a baara kɛ ka a fara fɛn tonton alifa tonton ka minɛnw kan a bɛ taa n'i y'a utiliser a bɛ mabɔ i la parce que ale mana fariya ka na a bɛ garisɛgɛ tiɲɛ foyi man d'a ye i ka to k'a sɔn k'ale sɔn k'ale sɔn donc o tɛ o tɛ ɲɛ silamɛ bolo quoi ala k'a ɲɛ ka d'an ma ami ami ami i ni baraji ɲininkali dɔ bɛ yen wala n'i bɛ ko o ko daminɛ nɔnɔ dɔ saraka t'i ka don a la quoi

Merci bien. Eh, n'i y'a jateminɛ nin tun ye faransikaw ye eh, maa fanba ye weleli kɛ ka bɔ faransi karamɔgɔ dɔn o b'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ an bɛ an ka maliden minnu sigilen don faransi kɔnɔna na an b'u fo ni k'u barika da nin waati o kɔnɔna na an y'o fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna ma nin ye ko ye daminɛnen ye ni ala sɔnna ma komi ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ nin tɛna k'a siɲɛ laban ye foli an b'a di aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan nin waati in na aw minnu bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an ye laɲini kɛ moridenw ka nankama nin dɔgɔja bɛ ni o ye sɛk mutari timbo ye k'a fɔ an ka maliyɛnden minnu sigilen don jamana kɔ kan sanga ani waati sɛk mutari timbo e bɛ se ka mun de d'u ma u bɛ se ka u nafa sɔrɔ ni fɛn min ye o de kama an ye nin jɛmukan in k'a sigi fɛn min ye bɛf tv fo ka taa se alphonse vision fo ka taa se timbo eh, tv sanfɛ donc o de kama bi babu ye an ye a sigi maa caman ye weleli kɛ mɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na maa fanba o ye weleli kɛ ka bɔ faransi mɛ ni ala sɔnna ma komi anw ye ɛri min fɔ waati ye an t'an tɛgɛ ma dɔɔni mɛ ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna labɛnbaw sabati walasa k'a daminɛ faransi ameriki alimaɲi diɲɛ jamana fɛn fɛn min bɛ yen ni an ka maliyɛndenw sigilen don o kɔnɔna na maliyɛnw dɔrɔn tɛ farafin jamanaw sɛnɛgali b'o la gambi b'o la cadi b'o la k'a sababu kɛ n'i ko sɛki mutari tinbo maliyɛnw yɛrɛ anw bɛ ɲini k'a fɔ bi maliyɛnw yɛrɛ tɛ sɛki mutari tinbo dɔn ka tɛmɛ sɛnɛgalɛw kan k'a sababu kɛ maa caman sanga ani waati u bɛ to ka wele bila belebele in ma a bɛ a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ a bɛ taa kɔdiwari a bɛ taa burukina a bɛ taa cadi a bɛ taa n'i y'a jateminɛ Niger b'o la farafin jamanaw caman b'o la Cheikh Mutari Tinbo sanga a n'a ka waati a b'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa o jamanaw la mais Faransi ta fana ni Ala sɔnna ma don nataw la labɛnw fana bɛna sabati fɛn min Cheikh Mutari Tinbo a n'a ka délégation o bɛ taa bisimila minɛ Faransi kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma ni o bɛ kɛ waati o waati o tɛna kɛ kunnafoni ye ni a bɛ dogo an b'a bila an ka page fɛ sanfɛ waati kɔni ale sera ka sababuya kɛ n y'o de fɔ n ko Cheikh Mutari Tinbo ye maa ye maa min ni réseau la kumaw ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ mɛ n'i y'a ye anw bɛ an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ sanga ni waati ka na sɛki mutari tinbo sɛgɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ koyi ka sababu kɛ silamɛya yɛrɛ la ni maa ni fɛn n'a ɲan'i ma i kan ka kɛ sababu ye ka maa wɛrɛw bɔ i nun ma o de kama anw ye sɛki mutari tinbo sɛgɛrɛ so ne y'o de f'i ɲɛna n'a fɔra ko moriya bi maa caman bɛ taa kun fɛ ka sababu kɛ n m'a fɔ n ko mori ɲumanw tɛ yen dɛ mɛ n'i ye mali tɔgɔ fɔ kunu moriya la bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don mɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'i ye moriya fɔ anw faso mali kɔnɔna na caman b'a fɔ ko kunu ko don ko mɛ ko bi ko tɛ tiɲɛ o de kama anw nana sɛki mutari tinbo ka ka na nɛnɛ an y'a ye k'a fɔ ko kɔgɔ b'a la donc o de kama anw ko anw bɛna kɛ sababu ye anw don anw tɛ o sɛki mutari tinbo maa o maa ni u ye a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na belebele in fɛ yan bɛɛ ko tare tare donc anw kumana sɛki mutari tinbo kan o anw ma kuma a kan o maa minnu bɛ yen ni sɛki mutari tinbo kɛra sababu ye k'olu bɔ kɔlɔn kɔnɔ ni k'olu bila geren sanfɛ olu bɛ kɛ sababu ye ni ka sɛki mutari tinbo k'a ka promo kɛ min ni anw yɛrɛ ta tɛ kelen ye ka sababu kɛ bamananw ko ten ko yeko o ye fɔko ban ne y'o de fɔ n ko moriya tɛ dulɔkiba don ye moriya tɛ ka kaala melenge kan na moriya yɛrɛ tɛ ka kɔlɔsi sama moriya ye mun ye ka adamadenw mago dilan ne b'o de fɔ maa caman ɲɛna sinɔn bi ma anw bila erezo la kuma kan bi m'an bila arajo la kuma kan alifa kone ye o seere ye mɛ anw k'an sigi ka kuma maa kan mori kan bilahi fama da de bɛ ala kan da ye a fɔlɔ o de ye sɛki mutari tinbo ye so n y'o de f'i ɲɛna bɛɲɛmɛnaw anw ye tigɛ taga don karamɔgɔw ka bamakɔ yan n'o de fɛn na ko putere magow ma dilan mɛ sɛki mutari tinbo anw n'a ye ɲɔgɔn dɔn kalo kelen n b'a kɛ cogo di ala de y'an seere sɛki mutari tinbo de sera ka anw bɔ o gɛlɛya kɔnɔ an b'an faw fo k'an baw fo k'o barikada ka sɛki mutari tumbo ka waleɲuman dɔn an bɛ ala deli sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman o tɛ anw bolo o bɛ alahu subahana wa taala bolo ala k'o kalifa an ni sɛki mutari tumbo la waati ale sera an bɛna kuma d'a ma a ka dugawu laban kɛ an ka kɛnɛ kan sɛki mutari tumbo
alhamdulillah donc kɛnɛ sigira ni ala tɔgɔ ye an bɛna wuli ni ala tɔgɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka don caman yira an na kuma min kɛra ni yɛrɛbonya min yɛrɛ a kɔnɔ ala ka yafa an ma a lamɛnbagaw ka yafa an ma o la n'an donna maa min gasi la a ka yafa an ma ala n'a kira kama a ka yafa an ma balimaya kama silamɛya kama ka kodɔn yira laɲini t'o ye an bɛ dugawu kɛ cɛ ni musow ye minnu bɛ k'a lamɛn buba fane an bɛ dugawu k'a ye yarabi a bɛ degun min kɔnɔ nin ye cɛya degun de ye nin b'a kɔnɔ n'i bɛ tiɲɛ kan i n'a fɔ a bɛ cogo min na an dan b'a la a bɛ tiɲɛ kan a bɛna bɔ nin na a ti mɛn nin tɛ foyi ye wa bonyaw bɛ nin kɔfɛ inshallah yarabi ala ka bonya d'i ma i ka teleso in ala k'a taa ɲɛ yarabi ala k'a taa ɲɛ k'a k'i sago ye ka cɛw d'i ma cɛ minnu b'i kanu cɛ minnu b'i dɛmɛ cɛ minnu b'u yɛrɛ d'i ma pour que i ka ko ka se ka sabati yarabi an bɛ dugawu kɛ mali yɛrɛ ye degun min bɛ yen ala k'a bɔ yen yarabi gɛlɛya min bɛ yen muso joli joli bɛ yen bi min cɛntanyana min bɛ degun kɔnɔ bi nord la maa joli joli bɛ yen minnu y'u sigiyɔrɔ bila yarabi ala ka sabati di a bɛɛ lajɛlen ma yarabi mali ala k'a sumaya ala ka mali sabati ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ala k'a ban sabu ala de ye gɛlɛya tabaa ye